ndewonu ndị be anyị abịakwana m ọzọ ka mụ na unu nọrịa em ana m ekene onye ukwu na-ekene onye nta na-ekene nwoke na-ekene nwaanyị wee na-asị na ọ ga-adịlị anyị niile mma vidiyo nwa ga-abụ quick one extension of nke m mebu na reel about otu nwa nwoke ga-esi bụ um, nne ya n'anya wee nata blessings dị involve emechakwa m mee nke nwaanyị otu nwa nwaanyị ga-esi wee kọrị blessing from nne ya na chukwu okike abịama ịghọtago so n'ọ nya ka m ji wee maka enwere m lot of encouragement and the request from uh, dm ndị mmadụ na-edere m sị mụ mee the extension so nyanwa ka m chọọ ime na like otu m si wee kwu na that video asị m ụmụ nwoke ụmụ nwoke ndị na-eto eto enwerọ nne asị m enwerọ nna ịghọtago either na nna ba achọrọ ị take care of them or na ọ nwụrụ anwụ ma na ọ rapụrụ nne ba whatever reason na ibe ba ga-emedobe bụ ba jee chọọ nwatakịrị nwoke ba na ba na-ayị nwekwere nna ba dị sure from ibe nwa nwoke ya na omume ya na otu o si agwa ba maka nna ya ka ba ga-eji ma na nna ya bụ ezigbo nna so wee si na ya na-amụta na-amụta ibe gbasara otu ibe gbasara nna ịghọtago ehe ndụmọdụ nna ya na-enye ya ọ na-akọlụ ba eh, o si na ya na-amụta so ọ bịazie ofesi ya nne nke nne ya bụ na nye emewe n'ihe obi nye emekwe n'ebe na-egwu egwu ya na-respect ya na-akwanyere ya ugwu ịghọtago ehe bụ nne ya n'anya ọ ma na ibe ahụ na-atọ ya ụtọ ya na-eme maka na nne ọlụ nne ya bu erike because ebe nne ya nọrọ ịma na nne na-alụ ọlụ nna na-alụkwa ọlụ nyanwa bụ nne so ọ dịrọlụ nne ya easy so ibe ọ ya na-eme bụ ịdị sure na ọ narọ akpasu nne ya iwe na o nwerọ ebe isi si awa nne ya maka nyanwa ịghọtago na-emeri ya ezigbo ibe ehe ngwa gezienụ ntị ka unu nụ maka ulu dị na ya o buka ulu dị na ya bụ na nne ya ga-afụ ya n'anya na-emekwere ya ezigbo ibe because ezigbo ibe na ezigbo ibe na-akwụ ịghọtago so once ọ na-emeli nne ya ezigbo ibe nne ya na-emekwere ya ezigbo ibe ịghọtago ehe na-ekpere ya ekpere na-agọrị ya ọbọ ịfụgo ya and ka ọ na-emeri ya ụmụ ibe ahụ niile ọ ya na-akụziri ya ibe gbasara ezinụlọ like isi nri na ime cleaning ịfụgo ya idozi ezinụlọ ọ ya na-amụta ya na eh, ebe nne ya nọ ịghọtago then ịma na ụmụ nwaanyị bụ good communicator and listener ụmụ nwaanyị na-ege ntị ọfụma na-akpata nkata o sikwa there ọ mụta ọ mụta ụmụ ibe a mụtakwa ka ụmụ nwaanyị si eme maka nne ya na-akụziri ya ibe a even without even knowing na ọ na-akụziri ya ya ka ọ dụzile the youth eh, nwa ya nwoke ị na-epick ụmụ ibe niile a then ibe niile a ọ na-ejete from nne ma ịgọ ọfọ ma blessing ma imeri ya ekpere ma ọ sị ya na ọ sịrị chineke bịagodu ọ na-agọzizi ya bụ nwa nwoke n'ụzọ nke ịghọtago because na nwa na-eme ibe chineke chọrọ ọ na-akwanyere nne ya ugwu na-erespect nne ya na-anụ onu nne ya so chineke ya na-agọzi ya plus ekpere nne ya na-emeri ya na ọfọ nne ya na-agọrị ya ọkwa ịghọtago ehe o sikwa there mụta ụmụ ibe generally from ụmụ nwanyị tips and tricks e si eso ụmụ nwanyị which ọ ga-euse ma o mechaa bụlụ okenye nụọ nwanyị mụta ụmụaka o usewekwa ọ bụlụ a very big advantage ịghọtago than ndị otu ya amụtara ya ị fụgo ya so ọnya ka o ji wee dị mkpa ka ị fụ nne gị n'anya ka ị wee gainie gainie ibe niile nata ulu ulu dị na ya ulu dị na ya erika ị fụgo ya ibe m na-agwa bụ ibe mụnwa mụnwa personally ga through ịghọtago trust me ọ na-work more than 100 percent ịghọtago rapụ ibe onye ọzọ nwere ike ịgwa gị ibe a bụ uncle kenechukwu na-ekwu ịghọtago ọ ga-enyere gị aka once i merekwe all these things ị ya-amụta ibe na ya rinne and o nwere nete gị na nne gị ga-adị na udo throughout ịghọtago ihe ebe m na-eje so ọnya ka m ji wee sị because unu chọrọ ya wee sị ka m mee nye like this ka m kọwara unu ọfụma ịghọtago so onye ọbụla na-eme ejide ka o ji onye anara eme ụmụaka ada eme bido na-emebe ihe ọ maka fụ nne gị n'anya akpasuna ya iwe maka na ibe ị ya-egain na ya erika ọ ka bụkwa uncle unu kenechukwu ịghọtago ọ ya ka anyị sị na ozi a wụ for ndị youths onye nụ ya ya tụsala ibe ya ka ndị youths anyị were ya wee mụta ibe ngwa ka ọ dịnị emechaa m emee nke nwaanyị ngwa ana m ekene unu ka ọ dịnị